A s'acabbu de una briga chin sa machina at cotau sutta su socru, ferindelu e lassandelu in terra chentza lu succurrere. Pacu prima iat pistorau chin d'unu fuste su frade de su socru. Est capitau eris manzanu, pacu prima de sas oto, in Escrocca, una bidda de su Sarcidanu. Sos carabineris de sa cumpania de Isili an arrestau un allevadore de Gergei, Massimo Farci, de barantabator annos, chin s'acusa de tentau omicìdiu, omissione de succursu e lesiones graves. S'investiu est Salomone Contu, setantatres annos. Sos particulares los at ispricaos in una cunferèntzia istampa fata in su cumandu provinciale de Nùgoro su capitanu Paolo Bonetti cumandante de sa cumpania de Isili. Massimo Farci at brigau chin Franco Contu chi fit imbriacu e che l'at ischidau. Su socru chi fit presente at allertau sos carabineris chi si sun postos deretu a chircare a Farci. In s'interi, Salomone Contu si ch'est andau ma su ghèneru che l'at sichiu e l'at cotau suta. Sos carabineris a pustis de àer sucursu a Franco Contu, iscutu a fuste, si sun seiaos de s'investimentu e an allertau su chentu e decheoto chi at imbiau un'ambulàntzia. Farci si ch'est fughiu ma sos carabineris l'an acassau deretu e l'an arrestau. Salomone Contu at una prognosi de sessanta dies mentres su frade, de trinta e paret chi sas brigas siana cajonadas dae cuntierras anticas pro una divisione de terrinos e tancas. Unu libreddu pro sos citadinos, sas iscolas e sas istitutziones pro ischire ite fàchere in casu de disacatu naturale o cajonau dae s'omine. L'at ammaniau su Comune de Nùgoro in s'ambitu de sas proceduras de implementatzione de su Pianu de Emergèntzia Comunale de Protetzione Civile. A sa presentatzione fata in s'Aula Consiliare sunt intervènios su sìndicu Alessandro Bianchi, s'assessore a sa Protetzione Civile Mondino Deiara e s'inzenieri Giovanni Carra, referente de sa sotziedade de progetatzione chi at ammaniau su pianu paris a sos tècnicos comunales. In sa Sala Consiliare bi fini finas sos rapresentantes de assòtzios, iscolas e istitutziones chi an a dèpere contribuire a isparghinare sas informatziones chi pertocan su pianu. A pustis de èssere abarrau chimbanta dies in cùcuru de sa turre de illuminatzione de s'aeroportu Costa Ismeralda de Olbia, Andrea Maxia, su pilota de Meridiana de chimbantasete annos, diventadu su sìmbulu de sas maglietas rujas, at detzisu de abbandonare su locu ue iat cumintzadu peri unu isciòperu de sa gana, in rapresentàntzia de sos mille e seschentos e trinta bator dipendentes postos in mobilidade dae s'azienda. Ma su progetu nostru andat de innantis, assigurat su pilota, chi est andadu a collire sa delegatzione de sos chimbanta traballadores in esùberu ghirande dae Bruxelles, ue an adobiadu sos parlamentares sardos. Lunis sa delegatzione est andada fintzas a Parigi, dae su prìncipe Aga Khan. Sas dies prus difìtziles sunt istadas custas ùrtimas, cando apo detzisu de mi nche falare. Ma dae printzipiu aiàbamus detzisu de no nche falare dae sa Turre in una die simbòlica. A acollire a Maxia bi fini sos collegas e su sindicu de Olbia, Gianni Giovannelli, e deretu est andadu a saludare sos collegas torrande de Bruxelles. Como sa protesta at a sichire in àtera manera, at nau su pilota, cras apo a èssere in Regione pro s'adòbiu intre assessoradu e azienda, a pustis apo a andare a Iglesias a adobiare sas trinta traballadoras chi sunt inserradas in miniera. In s'interi, oje puru, sun sichios sos addòbios intre Sindacau e Azienda pro faveddare de sas proceduras de mobilidade. S'àghera abarrat pesante, a pustis de s'atentadu fatu eris a dannu de sas veturas de duos dirigentes de Meridiana. Acabada sa sèrie de sos calendàrios dedicados a sos duchentos annos de sa fundatzione, chi fit cust'annu, s'Arma de sos Carabineris at detzisu de dedicare su calendàriu a sas famìlias de sos militares in servìtziu. Sun issos, muzeres, maridos, fizos, babbos e mamas chi abarran acurtzu a sa muda a sos carabineris impinnados in su traballu issoro. Sa serenidade in famìlia e su 'e cumpartire sos sacrifìtzios permitit de suportare finas su servìtziu prus difìtzile. Su calendàriu nou est istadu presentadu custu manzanu in su Cumando Generale de Roma e in totu sos Cumandos Provinciales. In Nùgoro su tema e su significadu de sa publicatzione l'at ispricadu su colonnello Saverio Ceglie, Cumandante Provinciale. In s'interventu suo, s'ufficiale at faveddau de s'issèperu de dedicare su calendàriu a sas famìlias de sos militares in servìtziu e at ammentau chi in ocasione de festas istitutzionales, e non solu, s'aperen sas casermas e sos cumandos provinciales a sas famìlias puru, pro poder connòschere sos locos ue traballan e sas pessones chi cumpartint sos incàrricos operativos. Pro sos pitzinnos difatis, a bìere ube traballan su babbu o sa mama, los acùrtziat a su mundu de sos carabineris e lis lassat un'ammentu pro totu sa vida. In sas pàginas de su calendàriu s'acàtana sas impresas de sos carabineris Pastrengo o su sacrifìtziu de Salvo D'Acquisto, ma fintzas sas fotografias de sos carabineris in cumpagnia de sas famìlias o sas lìteras chi an iscritu. Una pàgina est dedicada a unu carabineri de Bòrore, su maresciallu Lussorio Cau, in servìtziu in Orgòsolo, ube si fit distintu in sa gherra a su banditismu resessinde a s'infiltrare in una grefa de su locu. Su nùgoro est cuminzande a si mòghere in su mercau pro chircare de parare fronte a unas cantas fartas de sa formatzione essias a campu in custa prima parte de su campionau. Su primu rinfortzu pro s'allenadore Guglielmo Bacci est una cara connota pro sos nugoresos, torrat Emanuele Alessandri, frade de su capitanu, Alessandro. Unu jocadore chi at picau parte a sa bìnchida de su campionau in Eccellèntzia sinzande trèichi retes e resurtande su capucannonieri de sa formatzione allenada tando dae Bernardo Mereu. A pustis de ses meses in s'Eccellenzia pugliesa, Emanuele Alessandri torrat a Nùgoro pro dare unu contributu a sa causa nugoresa. Su Nùgoro, mescamente in sas partias in domo, at dau a bìere carchi problema a sinzare e pro cussu bi cheret un'atacante forte chi ischit acatare sa rete, chi at s'esperièntzia netzessària pro parare fronte a unu campionau difìtzile che at su 'e Serie D. Alessandri a dispetu de s'edade, at trintanove annos, at mustrau de èssere unu professionista, unu jocadore abbistu taticamente e in gradu de si pònnere a servìtziu de s'iscuadra. Ma bi sun fintzas jocadores in partèntzia. A pustis de su portieri Gennaro Borrelli, lassan su Nùgoro finas su difensore Federico Sigismondi e s'esternu de atacu Gabriele Bazzoni.